ne bɛ n ka kuma tugu olu ta la ah. eh, foyi tɛ yen bilen namu foli kɔ siga t'a la ala ni ce ah. ne b'a fɔ n bɛ segin a kan ah. ala ni ce ala ka maaba dɔw ye nin ɲini namu u m'a sɔrɔ ayi alahu akibaru
kiraw b'o la nabi ɲumanw b'a la sɔlihunaw b'o la alahu akibaru mais anw jurumutɔw

o ma a ɲɛ namu o cɛw yelen kɔ ka tila k'o denw ye olu tilala an ma sa fɔlɔ ka na jɔ an ɲɛ fɛ ka jigiya yira an na k'u bɛ ka k'a kalan Alahu akibaru. ala ni ce Ɔn ala ni ce. o la ne bɛ ala fo Namu. ka aw fo Ɔnhɔn. ni ala ko a bɛ fɛn min kɛ a bɛ na n'a sababu de ye Siga t'a la.
Ɔn. ala mako kun bɛ a ka nin diinɛ in ka bɔ dibi la Ɔhɔn. ala sɔnna fana a ye anw de bila sira kan n'a ka karabali ye alahu akibaru ala ni ce ala ni ce
bi namu an tilala le 15 troisième mois 2021 o don balik an bɛ ala fo segu yan siga t'a la ka barika da ka a wale ɲuman dɔn n'a ka se ye a n'a ka bonya alahu akibaru an bɛ an baw fo u ye foli minɛ ni olu ye gɛlɛman bɛɛ bɛ nɔgɔya siga t'a la ɔ ala ye musow bonya namu ala kira sɔlɔlahu alaihi wa salam ɔhɔn a ye musow bonya siga t'a la an bɛ musow de ka kɛnɛ kan su in na tiɲɛ an na o na segu yan a ka ca la musow ka kɛnɛ bɛ sigi siga t'a la o ka kan parce que olu ye lamɔ yɔrɔ de ye tiɲɛ olu de ye lamɔlikɛlaw ye ni olu y'a faamu du bi ɲɛ siga t'a la o la n bɛ n baw fo u ye foli minɛ k'u wale ɲuman dɔn Allahu akbar min tugulen b'a la président international naamu ani burukina président ani mali président depuis segu ka ko in daminɛna namu u bɛ yan siga t'a la u y'u seko bɛɛ kɛ hmm. ko in bɛ se ka réussir segu bolo cogo min na ala sɔnna fana a kɛra a kɛra oh.
an b'u fo u ye foli minɛ u sara bɛ ala de bolo tiɲɛ ninnu b'u ka denbaya bila siɲɛ caman nin diinɛ in dɛmɛni kama tiɲɛ u sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo adama ko ale min ye président international ye namu u ye muso min yira olu la su in na k'o de ye ansaru muso fɔlɔ ye ko k'o bɛ ala bolo ni hiji da yɛlɛla u bɛ se min na u bɛ taa n'a ye maka ah, o la an b'u fo o la siga t'a la an b'u wale ɲuman dɔn tiɲɛ o sara tɛ ansaru sara tɛ danfɛn si bolo ni ala yɛrɛ tɛ tiɲɛ siga t'a la ni ala tɛ u sara tɛ siga t'a la a bɛ kɛ ala de kama ala de b'a sara hali i t'i dɔn ayi
o dɔw de bɛ yen n b'o fɔ siɲɛ caman ansaru dɔw bɛ yen kabini ayidara nana u bɛ fɛ ka gɛrɛ a la u ma se sigi mais mɔgɔ wɛrɛw gɛrɛna tiɲɛ kɛra k'u sago kɛ k'u dungɔ kɛ Allahu akbar mais ansaru ma se ka gɛrɛ sigi a bani walahi ɔhɔ u kana mɔnɛ kasi sigi walawala u bɛ wo min kɔnɔ ye dɛ ɔhɔ setigi ɲɛ b'u la Allahu akbar o ye tiɲɛ ɔhɔ
Ayidara ayidara kɛrɛfɛla ti foyi ɲɛ ayi ayidara ti foyi ɲɛ maa ye ale t'a ɲɛ a yɛrɛ ye ala dɔrɔn i y'a kɛ ala min kama i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ masa ɲɛ b'i la ɲɛ b'i ŋaniya la bilahi e mago bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ min bolo melekelen don ayidara kan na ka tɛmɛ o kan siga t'a la a bani Allahu akbar ayi nin ye tiɲɛ ye
k'o ye ŋaniyaw de ye amina a ye ŋaniyaw siri ŋaniyaw ka ɲɛ dɔrɔn tiɲɛ i y'a fɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ masa in bɛ yen Allahu Akbar min b'i kɔnɔ fana a b'a dɔn sigi a bani an bɛ an baw fo u ye foli minɛ k'u barika da tiɲɛ ka segin k'u barika da Allahu Akbar cɛ caman bɛ yen naamu a bɛ ko la muso tɛ ko o ko la i sigi k'a filɛ a jɔtɔ don Allahu Akbar a bɛ jɔ wulibali don dɛ tiɲɛ siga t'a la barika bɔra yen de an ka kira salalahu salamu a bɛɛ b'a dɔn seyidatu kadija naamu a ye min kɛ kira ye kabini a ma kɛ kira ye fo ka na se a ka kiraya kɔnɔna ma oh,
hali n'a sɔrɔla n y'o fɔ surɔ oh. fɔcogo dɔw b'a la o cɛ man ɲi kosɛbɛ nka seyidatu kadija y'a seko bɛɛ kɛ an ka Mustafa ye o la ni an y'o musow sɔrɔ bi fi sabililahi oh. an bɛ dugawu de ɲini u fɛ an fana bɛ dugawu k'u ye
su in na kuma jan tɛ an bolo ayi sini su de bɛ bɛn El Hussein ka bangeni ma Allahu Akbar o don n y'a fɔ a ye siɲɛ caman a k'a janto kira bɔnna ninnu na Allahu Akbar y'a fɔ alijinɛ tɛ yen n'olu tɛ sigi a bani alijinɛ tɛ yen ni kira somɔgɔw tɛ Allahu Akbar El Hussein ale ka bangeni ye sini su ye siga t'a la bamakɔ karamɔgɔ bɛɛ kun nana segu dɔw y'u to yan ka taa yɔrɔ wɛrɛw la bamakɔ ta ma se ka bɛn sini su ma u y'o bila juma su la Allahu Akbar jama jɛrɛ ko tɛ n'a y'i sɔrɔ yɔrɔ min na ni dɔrɔmɛ fila b'i kunna tiga san dɔrɔn walima tenin san k'a sigi ka mɔgɔ damadɔ wele ko a ye na te min kira ka nin mɔden in bangena nin de la Asadulahi bangena nin de la Fatumatu Zahara in bangena nin de la o n'a ɲɔgɔn dama musaka bɔ ko tɛ tɔɔrɔ ko tɛ mugan min b'i kunna o b'a bɔ tiɲɛ siga t'o la
n'o yɛrɛ tɛ yen oh. dɔ wele dɔrɔn k'a hakili jigin dɔrɔn ko su in na ye nin de ye oh. walima bi ye nin de ye
a banna
se dara ninnu de kan o kɛra siga kɔli Allahu Akbar a ye kira somɔgɔw a tɛ ku i la o a ɲɛfɔ n'i ko kira somɔgɔw bɛɛ ta dɔrɔn u bɛ wuli Allahu Akbar fan bɛɛ
u bɛ antɛniw lanse a ye wuli u kama u k'an bɛ ka seyidina ali tɔgɔ fɔ dɛ u k'an bɛ ka hasani huseni fɔ dɛ o ye kunko sɔrɔ dɛ mɛ ala bɛ yen ala bɛ yen siga t'o la fo ninnu ka kɔrɔta de an seko bɛɛ la n'o ma kɛ an ni ala tɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ si wulibali diinɛ in a wo bɛɛ an ti don ye ayi mɛ fo an k'a dɔn kira somɔgɔw ma lafiya fiyewu alahu akubaru maa o maa n'i nana ni hɛrɛ ye namu
ni ala ye hɛrɛ k'i ye wari ɲinina mana wari sɔrɔ a muso n'a denw olu de b'a tɔnɔ fɔlɔ dun ka sɔrɔ ka se sigiɲɔgɔn ni yɔrɔ tɔw ma siga t'o la bɛ kɛ
mɛ kira nana ni kiraya ye mɔgɔ min y'a ɲani kɛ fo ka sa
o kɛra a somɔgɔw de alahu akubaru olu don
a b'i n'a fɔ a yɛrɛ sɔmina alahu akubaru ah! hadisa bɛɛ y'a sabati a bɛɛ ah!
alahu akubaru ko a bɛ fatu tuma min na a ko silamɛw ma

selilaw de y'u faga kafiri m'u faga kerecɛn m'u faga ayi bolisɔnna m'u faga selilaw de y'a bɛɛ faga alahu akubar
wulibali o selila kelenw bɛ yen u bɛ yen n'i y'u tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'olu de mankan na alahu akubar siga t'o la
tuma na a y'a janto nin ko in de la fo a ka kɔrɔta de wala ɲɛ bɛɛ kan tiɲɛ siga t'a la
fɛn bɛɛ bɛ fɔ u b'a fɔ i kɛra siya ye bɛ fɔ dɛ ni siyaya kɔni ye kira somɔgɔw kanuni ye silamɛ wɛrɛ tɛ olu kɔ siga t'o la wulibali
o la naamu an b'a fɔ segukaw ye a ni sɛgɛn nin tile fila in na aa maa ti lafiya dɛ siga t'o la
mɔgɔw nisɔndiyalen don i yɛrɛ nisɔndiyalen don nk'i lafiyalen tɛ dɛ siga t'o la
wulibali don
tɔɔrɔ da don mɛ tɔɔrɔ hɛrɛma ani tɔɔrɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ min ɲini ala ko la nin de don
f'i k'i siyɔrɔ di dɔ ma e yɛrɛ ka si yɔrɔ wɛrɛ f'i ka a nege to i la k'a di dɔ ma o k'a dun maa t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ yan walahi mais ala sɔnna a kɛra a kɛra siga ayidara
a bɛ kɛ siɲɛ fɔlɔ min na arajow kumana mɔgɔw kumana o kɛra siga ah. a b'i yɛrɛ kabakoya alahu akubaru ko segu tɛ sikaso ye segu tɛ kayi ye alahu akubaru fɔra tan
ko nin bɛ se ka kɛ sikaso ni kayi ko nka n'a y'o kɔrɔbɔ segu yan o kumana a yɛrɛw ye segu bila nin tɔw kɔfɛ nin ye kabako i faso yɛrɛ walahi ɛ ala ko tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ segu
a b'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ ɔ ayidara siga
a b'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ ɔ walahi n'i ye darapo in bɛ kɔrɔta a y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ dafalen yɛrɛ siw bɛ ala de bolo tiɲɛ hali n'an tɛ yen a bɛ kɛ tiɲɛ alahu akbar Wulibali don.
tiɲɛ bɛ kɛ
ala ka ko ye a ka ko de ye Walahi. mais foyi tɛ tiɲɛ ko mɔgɔ dɔ tɛ yen Alahu ni ala ko don tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye ayidara o la amin o la namu nisɔndiya min bɛ ne na su in na kabini ne yɛrɛ nana segu ni n sen yen ani dan foyi t'a nisɔndiya la tiɲɛ siga t'o la ahan walahi tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan kabini an nana ne yɛrɛ ma lafiya alahu akubaru fiyewu Hali an filɛ yɔrɔ min na surafana ma bila ne da. Alahu akubaru.
Mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn. Ɔhɔ. A bɛɛ ye maako de ye. Walahi. Mais a ka di to dun ye. Tiɲɛ siga t'o la. An taara karamɔgɔw fo. Kɛra. U y'an kunbɛn cogo min na n'u ye bonya min ɲɛsin an ma. Ɔhɔ. Seguya o y'an bɔ. Alahu akubaru siga t'o la. Kɛra ten. Jamuyiya aw sara bɛ Ala de bolo dɛ. A b'a tigi bolo. Ɔɔ. n b'a fɔ a ye fo ni min farala a kan n'o tɛ a ɲɔgɔn tɛ se sɔrɔ. aa alahu akubar ayidara yeyi.
a bɛ mɔgɔ kabakoya kabako ko don parce que ala kira tile ni sahabaw tile kɔfɛ nin bɛ maa kabakoya adamaden dɔ de bɛ se ka diɲɛ a ka fɛn kɔ. ka o ta ka di oh. ko fi sabilillah an ka jamana in ma deli o la an ma dege o la siga an bɛ fɛn di karamɔgɔw ma dɛ an bɛ villa di karamɔgɔw ma an bɛ miliyari di karamɔgɔw ma an bɛ mɔbili di karamɔgɔw ma mais ko di oh. ko a bɛna n don dara siga alahu akubar o don a bɛ di n'o kan ye e b'i ta di hali dɔnnen tɛ siga a bali k'o ye kelen ye o tɛ kelen ye A sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo o de la n ko a kana dimi a kana dusu alahu akubaru i y'a fɔ
ko maa ye a karamɔgɔ jasilen neni walima ye kuma jugu fɔ a ma mɛ n'u m'o fɔ aw f'u ka mun kɛ alahu akubaru
aw de y'a karamɔgɔ ta k'a kɔrɔta o kɛra aa a y'a kɔrɔta a ko fiɲɛ t'a yara ni fiɲɛba wulila sisan nanaye t'i jɔrɔ o ayi o tɛ jɔrɔ o bɛ duguma yen nanaye t'i jɔrɔ ayi alahu akubaru o tɛ jɔrɔ n'a y'a mɛn dɔrɔn ko jiri bolo farala belebelebaw don tiɲɛ o don sigi
n'a y'a karamɔgɔ kɔni kɔrɔta n'a yɛrɛ mɔgɔw na kuma dɛ o ye kelen ye filanan ala kira ka kumakan de don a tɛ se ka yɛlɛma a ko diɲɛ ti wuli fiyewu nin diinɛ in tiɲɛ mana ye minnu bolo ko a bɛ k'i n'a fɔ sa de b'i bolo safin n'i sinna min ma bɛɛ bɛ boli sigi alahu akubaru e ni sa bɛ ka kasi mɔgɔw la i kelen k'i jija tiɲɛ siga t'o la musafa ye nin fɔ a tigi y'a fɔ amin o tuma na ni aw nana ni o ye namu an dun b'a dɔn maa o maa y'i jɔ a kɛnɛ kan kunun u y'a bɛɛ faga alahu akubaru kɛra a bɛɛ alahu akubaru mm. a ye ɲininkali kɛ seyidina abubakari
a sabatilen don an ka suna kitabu bɛɛ la ko an pɔonen na ali daha sidi belebele
umaru alifaru a bɛ oluta ye muru don a kɔnɔ k'a faga ala kira ka misisiriri kɔnɔ ali umaru alifaru ali
jɔn nana o kɔfɛ u suma don a fa
u y'o da k'a kantigɛ ali jɔn nana o kɔfɛ namu asadulahi aligali alahu akubaru sigi u y'ale fana janfa kufa misiri kɔnɔ ka bamuru kɛ ka a kun ci cɛ min n'a fɔra bɛ kɛlɛ la dama kafiri jigi bɛ tigɛ siga t'o la nin bɛɛ tora janfa la ala kana an to a la amin amin ala sɔn amin tuma na n b'a fɛ a k'a faamu dɔrɔn anw ka diinɛ in yɛrɛ de lasili ye nin ye a tiɲɛ mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛw ni sɔniw ɲɛsinnen bɛ yen
janko a tiɲɛ bɔli dama tɛ ala tilala ka cɛw di minnu ja b'u darakan na ka musow di minnu ja b'u darakan na o jama o fana farala a kan hasidi tɛ se ka sunɔgɔ a tɛ sunɔgɔ kɛlɛ ye nin de ye ni nin dama dɔrɔn o de don n'o tɛ ɛ e bɛ mɔgɔ kɛlɛ kabini Ala ka n dan ne t'e dɔn walahi n t'i ka so yɔrɔ dɔn n tɛ t'i ka so i ka juru tɛ n na an ma jɛ fɛn ma kɛlɛ bɔra min o tumana a b'a dɔn o yɔrɔ la an bɛ diɲɛ yɛrɛ de taa cogo bolo min b'an wasa dɔrɔn ka sabali kabakolotigi bɛ yen a ma ɲinɛ dɛ ayi a ma ɲinɛ a bani ayi
ala ti ɲinɛ a hakili ti bɔ alahu akubaru mais diɲɛ na yan an bɛna dɔ y'a la an b'a tɔ sɔrɔ ala bolo alahu akubaru o ye wulibali ye a fɔlɔ ye mun ye n den bɛ dɔrɔgu ta n den bɛ dulɔ min n den kɛra tan an b'a min yɛrɛ su ni tile kɔnɔ a b'i jigi tigɛ alahu akubaru mm.
n muso bɛ tan walahi ne cɛ bɛ tan nin muso hakɛ de b'a bolo mais ala sɔnna aw minnu ye layidu wɔɔrɔ ta aw dɔw caman lafiyara o la siga t'o la walahi o y'a diɲɛ alijinɛ de ye ɔhɔ torikuka ilali jannati jannatu sigi sira o sira bɛ maa se alijinɛ ma o ye alijinɛ daminɛnen ye alahu akubar o y'a daminɛnen ye ah! n'i ye walejugu dabila i b'a alijinɛ daminɛ yan de tiɲɛ parce que n'i kun m'a dabila ko dɔ tun b'i sɔrɔ siga t'o la o ye tiɲɛ ye
o la ansaru foyi tɛ an bolo k'aw fo tiɲɛ u ye foli minɛ
k'aw wale ɲuman dɔn tiɲɛ k'an ka foli segin wudu karamɔgɔw fana ma cɛw don siga t'a la cɛw don dɛ alahu akubaru walawala karamɔgɔ min b'i tugu namu fa ma wulila ka na kɛ ansaru ye ka don wuduw la aa i k'an ka fo alahu akubaru o ye tiɲɛ siga
ayi sekoya tɛ ayi k'u yɛrɛ bɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan k'i sigi o tɛ alahu akubaru a n'o ka jan
tɔw b'a kɛ cogo min na i yɛrɛ b'a kɛ ten alahu akubaru kɛnɛ kan min faralen bɛ e ta kan n'i ko n k'o dɔrɔn baara wɛrɛ tɛ yen bilen aw ka kan ka ala fo dɛ siga t'o la aw bani aw ka kan ka ala fo dɛ a bɛ jamana in dɔn ka kɔrɔ a b'a karamɔgɔw dɔn ka kɔrɔ a b'a diinɛ cogo dɔn ka kɔrɔ mais bi ni aw de ko n k'o dɔrɔn dɔw sigilen don siga t'o la tuma jugu y'a dɔn ko fɛn dɔw bɛ yen de tiɲɛ a dɔnnen don olu ka baara bɛɛ banna k'u ko di alahu akubar walahi o tumana kabini ye a ye ala fo siga t'o la jugu yɛrɛ sigilen bɛ k'aw de lamɛn tiɲɛ Kumana k'an ka ala fo siga t'a la maa wɛrɛ tɛ yen bilen aw kɔ kɛnɛ kan koyi aw dɔrɔn de bɛ terrain kan munna minnu bɛ origine la olu b'aw jate minɛ dɛ tiɲɛ siga t'o la
ko in ye nin de ye tiɲɛ a y'a cɛ siri dɛ an baw a ye cɛw bonya
a y'a denw éduquer u ka cɛw dan sini
jamana in bɛ cogo min na bi n'i bɛ den labɛn dɔrɔn i b'a kɛ industriel ye ah! kan'a kɛ local ye dɛ u b'a kari siga t'a la ah, jamujamiw ah!
hasidiw b'a kari
jamana in sigilen bɛ nin de kan hasidiya ni juguya alahu akbar o don eh, ni maa min ye segu ansaru yɛrɛw ye olu sera k'u débrouiller ka misiri kelen jɔ fɛn min mɔgɔw kan ka wele ka n'u fo eh, u b'o o tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ la miseliw eh, eh, kolonkisɛw
badabada o de bɔ misiri in kɔnɔ alahu akubaru ah, a bani e n'o ko nin tigi fana ninnu fana sɛgɛnna sa dɛ u sɛgɛnna koyi eh, o mago bɛ mun na tuguni ah, alahu akubaru walawala i tɛ se k'a faamu kuma ala ka so yɛrɛ kana jɔ wa o bɛ jɔ alahu akubaru o tafo kuru n'o fɛnw caman de bɔra misiri in kɔnɔ a bɛ ka ka bɔ a kɔnɔ alahu akubaru a b'i kabakoya nin ye mun ye siga nin ye mun ye ah. Allahu akbar
Allahu akbar wallahi wallahi eh, yani i k'i si bɛɛ kɛ k'i daji ban o tu tu la i t'i wuli ka sɛbɛ kɛ siga t'a la a bani o tiɲɛ walayi nin ye tiɲɛ ye e n'o bɛ fɛn tiɲɛ sisan b'an sɔrɔ yan bilen ayi o t'a sɔrɔ yan n ko ala ye layidu di ala kira ma de ko n ye min f'u ye a fɔ walahu yasimuka minan nas alahu akbar ah, bani
ne y'o fɔ ansaru ye i y'a fɔ dabali ye tiɲɛ ye dɛ juguya ye tiɲɛ ye siga t'a la mɛ bilahi ŋaniya de bɛ s'a la alahu akbar ɛli iman i ka sɛbɛn bɔ su in na i k'a fili

ŋaniya ye tangana de ye siga t'o la u tɛ se u tɛ se a y'a fɔ k'u ka a to ten alahu akubar o kɛra nin daji tu in na o kɛra siga ala ka don an n'u cɛ ami ami ami ala sɔn ala ka don an n'u cɛ ami ami ala k'an wasa o kan ami ala k'an wasa o ami ami o la naamu
an bɛ kuma surunya mɔgɔw sɛgɛnna mais min bɛ yen alul bayiti a y'a jant'u la a ye kira bɔnnaw bonya a y'u kɔrɔta ala b'aw yɛrɛw kɔrɔta siga t'a la bɛ kɛ u bɛɛ fagara de u bɛɛ janfa kira ye Hasani ni Huseni minɛ k'a jira silamɛw la ko ninnu bɔra ne na ne yɛrɛ bɔra ninnu na hmm. ala kɛ maa fɛ maa min kɛra ninnu fɛ
mais o bɛɛ kɔ u y'u faga u y'u faga histoire dogolen tɛ ayi a ma dogo o bɛɛ kɔ k'u b'u sen da u tɔgɔ tɔ kan ayi anw b'a bɔ tiɲɛ a bɔra kaban a bani sigi anw b'a bɔ walahi
parce que aw bɛ Hasani ni Huseni Fatima Ali ibn Abi Talib olu ka bonya jirali an'u kanuni ɲumanya tɛ dɛ suna tɛ musabu tɛ fadayilu tɛ farida tɛ wajibi de don la ala de y'a fɔ a tigi y'a fɔ ala de ko kuranɛ kɔnɔ qul ah. la asalukum alayhi ajran ah. illa al mawaddata fil qurba allahu akbar bala bala ala ko kira ma a fɔ silamɛw ye ko i ti dɔrɔmɛ ɲini i ka kiraya la o sara tɛ maa bolo walahi mais a f'u ye
k'u k'i ka denbaya kanu i namadugauru k'olu kanu
tuma ala ko a y'a kɛ kaban janko kira somɔgɔw la o ka jugu farida ye a ka jugu ye a bani u kanu ye mun ye n'u ka ko sera diɲɛ ka bɔ a kalama u kanu ye mun ye jogo ɲuman min kun b'u la an k'u ladege o la kɛnɛ kan o don
ninnu de kun ye diinɛ ntulomaw ye walahi kabini u y'u bɛɛ janfa ka faga silamɛya tora a kɛrɛ kan ala bilala kira bilala pati de bɛ de
pati anw taabolo ye nin ye ni maa min ma t'o fɛ o ta tɛ tiɲɛ ye ninnu fana ko anw taabolo ye nin ye ni maa ma t'o fɛ o ta tɛ tiɲɛ ye silamɛya bɔrɔtɔ bɔrɔtɔra tan kɛra tan koyi cɛ minnu kun bɛ se k'a sabati u y'a bɛɛ janfa
Umaru bin Abdul Aziz nana u b'o ka mankutuw fɔ k'o ye khamisu khulafa rashidina ye ko kalifa naani kɔfɛ ko mɔgɔ min kɛra laadiri ye ka siran ala ɲɛ k'o de ye Umaru bin Abdul Aziz ye mais a ma foyi kɛ kalifa ɲɛmɔgɔya in na san fila a ka u y'a ka jɔnmuso sara o k'a empoisonner
belebelew taara tan de an karamɔgɔ namu ni ala ye ninnu bila anw ɲɛ mun na ala sɔnna ninnu ka janfa mun na ala m'u kɔlɔsi ala y'a kɛ anw de kama tiɲɛ siga t'a la ko namu tɔɔrɔ min ye ninnu sɔrɔ ni e ta ma s'o ma ka sɔrɔ olu ka kusa i ye i b'a dɔn ko ala ɲɛn'i ma alahu akubar o ye tiɲɛ ye siga an bɛ wajunaw de ye ala ɲɛ kɔrɔ walahi

tabaliw bɛɛ sigi sigilen don ɔhɔ bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ i pilasi la alahu akubaru
ko minisiri welelen don naam kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔ welelen don ɔhɔ u kɛlen bɛ k'o ka ne ka pilaki bila k'o ta tugu ne na ɔɔ n yɛrɛ ka na n jɔ sali kɔnɔ ka bɛ- mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛnnen ye ɔhɔ ko n- u bɛna e resuwa fɔlɔ yanni mɔgɔw ka na alahu akubaru la ilaha illallah ɔɔ muhamadu rasulula hayidara
telefɔni bɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ u bɛna telefɔni ta alo misiye le minisiri a kɛra cogo di o bɛ ayeropɔri la bɔn ayidara nana dɛ o sigilen don yan a mɛnna bilayi sɔɔni a bɛ kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔ a bɛ telefɔni da tulo la k' a bɛ ka kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔ wele a bɛ muruti mɛ n'a yɛrɛ kun y'a dɔn a tɛ se ka na a tun b'a fɔ an taara ayidara ta so kɔnɔ ka na ayidara bi yan a bi ɛri kelen bɔ alahu akubaru a bani ne b'o la u nana vɛrini dɔ sigi gilasi kuru fitinini fitinini ninnu k'o dama dɔ ta gilasɔn dama dɔ ta ka bila vɛri kɔnɔ ka na fanta di ne ma ka fanta dayɛlɛlan di ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ bolo de y'a dayɛlɛ k'a kɛ vɛri kɔnɔ

mɛ ko ayidara tɛ se ka to yan o y'a sɔrɔ ne ye buwasɔn min ayidara tɛ se ka sigi bilen an bɛ taa n'a ye o yɔrɔ bɛɛ u nana ayidara i bɛ yafa an ma tuma na an b'a lajɛ ni an bɛ se ka semɛni wɛrɛ sɔrɔ i bɛ yafa an ma u ye ne jigin epi ne ko n bɛna n ka mɔbili la u ko nɔn u taara ne ta u ka mɔbili de la n bɔra o ye ne ta mobili la ka taa ne bila an ye ɔrevuwari di ɲɔgɔn ma da ne donna dɔrɔn ne kunkolo ma sɔn ayi a tɛ sɔn mɛ nin ye mun ye dɔ kana na mɛ mɔgɔ si ma na nin tɛ tiɲɛ ne sɔrɔla ka n ka denbaya wele n ko bɔn ni ala de b'a dɔn min don n ko mɛ ne kɔni sisan ne ni ma sɔn n ko ne ye buwasɔn min u fɛ n den i bɛ na n bɛ taa yɔrɔ in jir'i la n'a kɛra min ye hmm. ninnu don dɛ sigi a bali
walayi
ne taara n'u ye ka taa yɔrɔ jira denmisɛnw na an nana so o semaine de an karamɔgɔ ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ala b'a dɔn n t'a kalama alahu akubaru o don informatique directeur BMCD la o ye n kɔrɔkɛ ye yakuba ayidara awa o ye taara docteurw ɲininka o ko non k'u y'a empoisonné alahu akubaru o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ foyi kalama mais n fila kɔrɔ nin walahi walahi walahi
ayiwa u y'u bɛɛ faga ten de ne na sɔn ka boisson min yɔrɔ la bilen kana min
walayi kana min sigi ayiwa o tuma na an yɛrɛ t'an janto an yɛrɛ la ala k'an n'aw kisi
ala k'an n'aw kɔlɔsi A y'a cɛsiri ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen a kana jɔrɔ san misiri kɔnɔ ni jogo tɛ ala mako tɛ daji la
u kana an nɛgɛn
galon don ala kira y'o de fɔ an ye diinɛtigi tɛ fila ye o kira danna yɔrɔ min na n'i tɛmɛn'o kan i kafirilama de bɛ sa
mustafa kulubali a ma nɛgɛn dɛ musow a sara bɛ ala bolo batigi bolo ne tora bamakɔ aw de fɛ ah!
ah, ne yɛrɛ tora mali la aw de fɛ ayidara ka to mali la ka kɛ maliyɛn ye bi aw don
musow de ko ne ma ayidara e tɛ taa bamakɔ o y'a sɔrɔ o ye ne si mopti ne nana papiye ɲini de la bamakɔ papiye ɲini sen fɛ an ye wajuli kɛ min kɛ an baw nana ee ko e tɛ taa yɔrɔ si ayi i tɛ taa bilen aa n ko ne tɛ mori ye anw ma deli so sara ko ko anw na so sara an seko mana kɛ min ye an b'a k'i ye alahu akubaru nin ka kan ne tora bamakɔ nin de la alahu akubaru muso taafetigiw wulila muso muso jama de b'a kɔ ɔ musow de b'a nɔfɛ musow de ne ko musow a y'a da de a ka sabali a ma fɔ musow b'a nɔfɛ wa n ko ni tiɲɛ don cɛw b'a sɔrɔ
a ye ni musow b'a nɔfɛ cɛw bɛ na

ayi ala y'o fɔ k'o ban o Hewu. ko ni ninnu kɛra a ma kafiri ye Ɔhɔ. n kɛ bɛ ka dɔw labɛn Ɔhɔ. olu tɛ segin n kɔ dɔn ayi Allahu akbar siga t'o la ahan ah
ahan nin ye kuranɛ de ye Tiɲɛ. ala ko kira ma i hakili sigi wala minnu b'a fɔ k'u bɔra wa Ɔhɔ. kuranɛ de y'o fɔ k'u u- u cira de k'u ka na don ɔhɔ tilegan in na ko ka bɔ ka Ah. sɔrɔ k'a fɔ e anw donna na a man ɲi dɛ ko ɲuman t'a kɔnɔ kuranɛ de ko ten u nana don tɔn na kira ka diinɛ na tilegan fɛ ka tila ka bɔ ka sɔrɔ ka taa fɔ e anw tun b'a la tiɲɛ tɛ ala ko ko kira k'a hakili sigi ko ni ninnu kafiriyara i ma n kɛ bɛ ka dɔw labɛn hmm. olu tɛ segin kɔ dɔn ala k'an y'o la
ala ka diinɛ y'o de ye dɛ ayi n'i sɛgɛnna i b'i ka kasa kuru ni kelen taara kɛmɛ bɛ n'a nɔ na siga t'o la an y'o caman ye
kɛmɛ bɛ n'a nɔ na dɛ a bɛ na o la an bɛ an baw fo u ye foli minɛ u ye cɛsiri min kɛ nin ko in na ani u ye sɛgɛn min kɛ o sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo o kɔfɛ an bɛ ansaru dɔw fana fo minnu ye malo di u ye malo balo caman de cɛ ka na a kɛ ka ansaru bolomafara siga t'a la dɔw ye misiw di mɔgɔ kelen ye misi wolonwula di misi wolonwula dama tɛ dɛ ka tila ka fɛn di Allahu akbar a kɛra ten hali n'u m'o fɔ ne ye o fɔra ne ye Allahu akbar ayi ne n ti jigin maa na segukaw ka ko don Allahu akbar han a gundow ka ca seguka yɛrɛ t'a ɲɛɲini yɛrɛ ah Allahu ɔ akbar n'o tɛ misi wolonwula dilen ɔhɔ fɛn dɔ dira Allahu akbar o farala a kan tiɲɛ siga t'a la Wali. Ayi.
an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye Inshallah. Oh. u m'a bɛɛ fɔ n ye ne kɔni bɛ to ka kelen kelenw mɛn senfɛ ten n'o t'a t'i n'a f'u ye kɔntrandi kɛ ne yɛrɛ ye dɛ u sigilen filɛ maa si ma fɔ ne ye ko maa ye nin kɛ ɔ nka kɛnɛmana na mɔgɔw da ka fiɲɛ i bɛ kuma dɔw mɛnmɛn ten ɔ o tuma na u y'a kɛ ala min kama ala k'u sara
ala ka hɛrɛ suuru ala k'an n'u dɛmɛ ansaruw a y'a cɛ siri ko ninnu bɛ ban ah. ko ninnu bɛ ban diɲɛ na yan an b'a alijinɛ kɛ dɛ hali a da ɲɔgɔn kanu nin ma fi sabilillahi kira ko lahara tile ti jɔ olu de kunkolo kan fiyewu minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kan Allahu akbar ah, wulibali ah, aw caman bɛ bi ka ɲɔgɔn ka so yɔrɔ dɔn a kɛra ala kan siga t'o la a caman yɛrɛ
o ye daliluba y'aw bolo
k'a dɔn dɔrɔn karisa bɛ yen karisa bɛ yen jigiya la hali ni fɛn t'i bolo bamananw b'a f'u ka ntalen la ko nɛnɛ ti mɔgɔ si faga k'i ɲɛ to tasuma na hali n'i ma gɛrɛ a la a bɛ f'o de ma ko jigiya wulibali mana ne bɛ e dɔn e bɛ ne dɔn o ye jigiya dɔ de ye diɲɛ balo yɛrɛ la yan siga t'o la a belebele yɛrɛ mɛ mɔgɔ min bɛ sa ɲɔgɔnna nɔfɛ ansaru don wulibali walahi walahi mun b'o yira namu parce que a kɛra ala kama nata t'a la ayi o t'a la
a sara bɛ ala bolo dɛ matigi bolo garibu n'i ye garibu kɔni parilen ye tan a yɛrɛ b'o ɲɛ dɔn siga t'o la an baw de ye nin diya namu a n'a samara n'a fugula ka tila ka fɛn bila a jufa ra ɔhɔ o ni ka kan n yɛrɛ t'o ɲɛfɔ maa ye ayi i da don o kan wulibali o bɛ n ka dufa kɔnɔ Tiɲɛ. n t'o ɲɛfɔ maa ye alahu akubaru ayidara o tuma na an bɛ min ɲini sisan an Ɔhɔ. ka ŋaniyaw siri inshalahu an ka dugawu kɛ sigi ne nisɔndiyara walahi walahi cɛw sɔrɔla namu n y'a fɔ sɔrɔ cɛw bɛ yen bi ɔhɔ min kelen b'i jɔ ɔhɔ ni diɲɛ ye namu bilahi wulibali dɔnni ko tɛ sa ayi o ko tɛ e kuranɛ durusiya la o to yen han jɛnɛya ye haramu ye e y'o mɛn wa o mɛnna o de ye kuranɛ ye alahu akubaru aa zamizamiw
nkalon de don walahi ni tiɲɛ nkalon de don tiɲɛ
ne y'o fɔ hali kira ka sahaba minnu ye kuranɛ durusi a man ca Alahu akibaru ayi a man ca lawula a man ca a man ca Alahu akibaru a man ca a man ca a ɲɛfɔ a man ca Alahu akibaru kuranɛ durusili tɛ o kuranɛ dɔnni de ye siga t'o la kana kuranɛ durusi nka baara kɛ ni aya kelen ye alahu akibaru durusili tɛ ayi o tɛ aw jɛna ni o de ye alahu akibaru ka aya pɛridi k'a tunu alahu akibaru ah.
bayatul islamiya siga i y'a fɔ ko da tɛ se ka maga a la ayi aa ah, alahu akibaru eh.
hali kafiri b'a fɛ kafiri ɲuman walahi siga t'o la ah!
bangeli a la tiɲɛ tɛ tɛ dɛ aw minnu y'a fɔ an pɛrɛla sa aw bɛ taa janimɛ yɛrɛ kɔnɔ an ti sɔn wa ala yɛrɛ sɔnna n jɛna n'a ye n b'aw jeni sa siga t'a la aa zamzamiw mɛ ala kira ko ko tiɲɛ ti bi a b'a yɛrɛ dɛmɛ de tiɲɛ parce que tiɲɛ ye ala ye wala el haqu oh.
min asmaillah Allahu akbar o ye tiɲɛ ye ala tɔgɔ dɔ ye ko tiɲɛ walahi a tɛ se ka bi ayi oh.
ala ye u lajarabi de u yɛrɛ de ye lɛtiri ci surakaw ma ɔhɔ sigɛ wala wala ko cɛ dɔ kelen bɛ ka fitinɛ ka fitinɛ wuli cogo di foyi ma wuli oh!
ne ko a ye baya kɛ min b'a fɛ o de t'a kɛ wa ni min t'a fɛ kun eh, fitinɛ bɛ min fitinɛ tɛ yen sigi fitinɛ bɛ min o tɛ yen ne ko baya ye tiɲɛ ye e m'a fɔ nkalon don wa ɔ a ma ban eh, fitinɛ bɛ min fitinɛ tɛ yen Allahu akbar n de b'u ka lɛtiri la ko cɛ dɔ kelen bɛ ka fitinɛ wuli sigi ko fo mɔgɔw ka baya kɛ k'o ye silamɛya donkan ye Allahu akbar ko darul iftayi ka u kunnafoni siga ah kulibali
makan ye kɔni Allahu akbar
anw ka kunnafoni ti minɛ makan ayi a tɛ minɛ ye ayi la ah makan a makan karamɔgɔw bɛɛ k'a fɔ baya tɛ tiɲɛ ye a kɔnɔninw ka fara a kan olu yɛrɛ ka kuma ko tiɲɛ tɛ anw bɛ sa a kan parce que kɔnɔ ma ci anw ma makan ka anw ka diinɛ ti minɛ ye muhamadu mustafa de cira a yera kuranɛ kɔnɔ ka ye hadisa wulibaliw la anw ti maa ɲininka bilen ayi o banna a jira sigi ayi aa zamzamiw anw ti maa ɲininka bilen ayi o banna pewu
he nin kɛra mɔgɔba ye ko ko tiɲɛ tɛ koyi o y'a kunko de ye walahi mais ala ni kira ye min sabati ti ci fɛ Allahu akbar bɛ taa nɔ la ye
olu fana ye jaabi di n y'o fɔ a ye siɲɛ caman walahi ko an bɛ min fɔ ni maa ye fɛn o fɛn don diinɛ na n'o dɔ tɛ a bɛ korondo ka k'i kun ko ala kira ko ten ko nka baya ko min fɔra
k'o kɛra dɛrɛ ko kira ye mɔgɔw don diinɛ na ni baya ye ko nka a ye dɔw don silamɛya la ni la ilaha illallah ye k'o fana kɛra an t'o kɛyɔrɔ kɔni dɔn mais a bɛ se ka ɲɛ o kɛra tari i m'a faamu a faamura parce que kira ka hajatulu wadayi don eh, hajatulu wadayi tɛ fatu maka don ani cɛ minnu bɔra madinɛ ko cɛ kelen t'a la muso kelen t'a la min ma layidu wɔɔrɔ ta ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar o ye tiɲɛ a kitabu b'an bolo yan b'an bolo kira yɛrɛ muso tɛ yen min ma layidu wɔɔrɔ ta alahu akubaru o ye tiɲɛ ye alahu akubaru a mɔden tɛ yen min ma layidu wɔɔrɔ ta alahu akubaru a den tɛ yen min ma layidu wɔɔrɔ ta a bɛɛ kɛyɔrɔ b'an bolo yan segu yan wulibali siga a bani o ye tiɲɛ ye dɛ ami a da to ye a da o ye sira danna mais o ja ko o jaabi nalen u y'o dogo alahu akubaru han ala y'anw dɛmɛ anw dalen kongo ɔhɔ dɔ de ɲɛna anw ma ka na fotokopi d'an ma siga
ne ko alahu akibaru walahi a bani an b'o la kɔsa in na namu u ka jakaminɛna dɔ taara makan ɔhɔ alahu akubaru o fana y'i dɛn ɔhɔ u ka mufti min bɛ yen n'ale de bi diinɛ ɲɛfɔ bi n'a ko min u ko ten u y'i dɛn ka t'o ɲininka k'a fɔ o ka barinamiju lasebaga ye ko a ka karamɔgɔkɛ ɲininka ko baya ko bɛ di o tɛ lɛtiri ko ye bilen koyi karamɔgɔkɛ sigilen de don kesiyɔnw bɛ poze a kunna makan jamana na n'ale ko min dɔrɔn a banna bɛɛ bɛ taa o de fɛ sa a tɛ kun i la ka dɔ wɛrɛ fɔ ayi alahu akubaru u y'o ɲininka o ko ko ɲininkali bɛ ka ka kɛ ko dɔw ko baya kan ka kɛ ko baya ko yɛrɛ ye jumɛn ye la ilaha illallah ah muhammad rasulullah a tɛ karamɔgɔ a t'a kun wa a bɛ siga t'o la a b'a bɛɛ kun walahi a bɛ facebook fa bɛɛ ɔ ɔ ne ko a b'i kun wa a banna a banna pewu ah zamzamiw o ko namu
ko baya ye wulibali ye dɛ tiɲɛ alahu akubaru a ti yɛlɛma o ko kira ka sahaba bɛɛ y'a kɛ alahu akubaru ah ko n'i bɛ don silamɛya la ɔhɔ i bɛna layidu wɔɔrɔ ta dɔrɔn tiɲɛ siga t'a la ko wulibali don alahu akubaru ka tila k'a bɛɛ jate k'a ban fana ah alahu akubaru ee u ko k'u b'o fana yɛlɛmɛ kun ee alahu akubaru ah siga cɛ y'a fɔ dɔrɔn ɔhɔ a carina alahu akubar siga t'a la bolo ma se k'a kunbɛn ayi u b'o la tuguni sunakaramɔgɔba dɔ u sen b'o ma wa ala yɛrɛ de y'o bila k'a fɔ o fana ko ko baya ko wajibi don silamɛ bɛɛ k'a kɛ ko a fana ko fo ka diɲɛ wuli ko kira tile tɛ dɛ ko fo ka diɲɛ wuli an b'o la
an yɛrɛ ka sekoba Cheikh Bouti Allahu Akbar m'a dɔn u taara o fana de ɲininka kun wa ɔhɔ tari Ala yɛrɛ de k'o k'a fɔ kun ɔhɔ o fana sɔrɔla ka don baya kɔnɔ naam ko silamɛw ko k'u ka fɛn de sɔrɔ u ma min kɛ ɔhɔ k'i k'a fɔ la ilaha illallah k'o ye kelen ye silamɛ siga t'o la

karamɔgɔ wɛrɛ kun namu
o karamɔgɔ naani de y'a fɔ suna karamɔgɔ saba ɔhɔ ani sɛki buti alahu akubaru ni n ko suna karamɔgɔ an b'a faamu ten ɔhɔ n'o tɛ anw de ye suna ye siga t'a la aa bani anw de ye suna ye tiɲɛ kɛnɛ kan mais comme mɔgɔya tɔgɔ la ɔhɔ ɛ dɔw bɛ yen ɔhɔ u t'olu wele ko kadafi yan tiɲɛ o bɛ wele la
Sadamu tɛ wele dɔw la yan, ɔhɔ, o bɛ wele, Kadafi, Kadafi, ɔhɔ, mɔgɔ dɔw bɛ Segu yan u b'u wele ko Kadafi, tiɲɛ, o caman bɛ yen,
mɔgɔw bɛ Segu yan u b'u wele Sadamu, tiɲɛ, o ka ca, alors mais jɛn kɛra n'a ye ten, ɔhɔ, mais e y'a dɔn ko nin tɛ Sadamu ye, ayi, a n'o ka jan a bɛ k'a fɔ ma kadafi e y'a dɔn kadafi tɛ mais bɛnkan don kaban a delilen yɛrɛ la e yɛrɛ tɛ se ka foyi fɔ kadafi kɔ wa n'i m'a fɔ kadafi mɔgɔw t'a dɔn a tɛ dɔn ah, ah, o tuma na a bɛ fɔ o ma ko bɛnkan tɔgɔw o bɛ yen ɔ an kɛtɔ ka bɛnkan tɔgɔw fɔ an b'a fɔ sunamɔgɔw y'a fɔ tan n'o tɛ talahi anw de ye sunamɔgɔw ye kɛnɛ kan zamzami
suna tɛ foyi ye ka ala kira ladege a ko di a ko an ka mun kɛ a tun bɛ mun kɛ o de ye suna ye alahu akubaru siga t'o la
tuma na n'o ye suna ye kɛbaa jumɛn b'o la bi n'o bɛ aw ɲɛ o tɛ yen alahu akubaru o tɛ yen
hali n'a kɛra mariya ye u tɛ an ɲɛ alahu akubaru o ye tiɲɛ ye sɛki mariya ye jumɛn ye yecogo eh! ni bonzi don ansaru dɔw ta bi fufu tiɲɛ siga t'o la o caman bɛ yen
ni kurusi surunyali don ansaru dɔw ta tigɛlen don siga t'a la alahu akubar ansaru bɛ yen tuma bɛɛ dɔw b'a fɔ ma ko hayidara ko ne ma da ninnu na n ko ansaru don dɛ siga t'a la u ye diinɛ faamu cogo min na o de don ansaru yɛrɛ yɛrɛw don alahu akubar zamzami walawala dɛ anw y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan walahi walahi n'o tɛ anw de ye sunamɔgɔw ye siga t'a la ni mariyatu don caman b'an bolo yan o b'an bolo ka ca bonzi janw bɛ yan dunun filɛ min gɛrɛ la e y'a bonzi lajɛ a ka jan dɛ nka ale yɛrɛ y'a ta f'u ye dɛ a y'a fɔ ko ale tun bɛ yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ in tɛ maa sɛbɛ taayɔrɔ ye k'u ko ne ma Haidara ka cɛ k'ale ko Haidara ka cɛ tɛ ne ye dɛ ne kɔni b'a fɛ n'a bɛ na an bɛ taa kunbɛn a ka cɛ tɛ ne ye dɛ yan'a ka taa fɔ ko Haidara ka mɔgɔ dɔ ye yan ɔɔ ne ta ye n yɛrɛ Haidara ka cɛ tɛ ne ye ko i lafiya siga t'a la aa jamu jamu ale n'a ka dabali bɛ don wo bɛɛ kɔnɔ olu bɛ t'u ta ɲini
yɛrɛ wo dɔ kɔnɔ ale yɛrɛ y'a dɔn Haidara ka maa ye ko Haidara ka cɛ filɛ ko ale ko Haidara ka cɛ ayi o tɛ a n'o ka jan i b'a faamu a faamura o tuma na ala k'an dɛmɛ ami ami ami nin da a bɛɛ b'an bolo yan koyi ni a tɛ se karamɔgɔw bolo parce que ne ma d'a la olu n'u ni ɛri bɛ marché su in na n'a t'u bolo n b'a bɛɛ d'u ma k'a fara kan mais anw ka dalilu tɛ ko sunamɔgɔw y'a fɔ dɛ ayi sunamɔgɔ kan'a fɔ ça fait comme olu yɛrɛ de ka dalilu y'o ye ɔ ala yɛrɛ y'u ka dalilu jɔ u yɛrɛ kan n bɛ ka k'o de fɔ n'o tɛ anw ka dalilu tɛ ko sunamɔgɔw y'a fɔ ayi o tɛ anw ka dalilu ye an ye min faamu ala ka di parce que tu sais problème dɔ bɛ farafinna mɔgɔ dɔw la a tɛ se ka résoudre a ni danga man jan e e kɛra silamɛ ye n'i ka hakili de siga t'o la ne kɛra silamɛ ye n'i ka hakili de usulu ye kelen ye siga t'a la mais furu'u f'i ka ne ka liberté de di yan tiɲɛ i ma ne tuubi ne karamɔgɔ t'i ye alahu akubar o ye tiɲɛ ye mais mun na mun na ne yɛrɛ tɛ se ka kuma ni n ka hakili ye i bɛ kuma
fo ne ka tugu e kɔ et puis i fa y'a fɔ ko mɔkɛ y'a fɔ ko a bɔra yan a bɔra yan mais ne bɛ tugu o kɔ n tɛ ne yɛrɛ de b'a lajɛ mun ye ne ka tiɲɛ ye kɛnɛ kan fo jɛn ka kɛ ni nin ye siga t'a la o ye tiɲɛ wulibali yɛrɛ ye sisan sisan anw tɛ anw ka farafinya ta ye hasidiya de ye diinɛ ko tɛ dɛ ayi o tɛ sisan sisan karamɔgɔ dɔ wulila Égypte. Alahu akibaru. a ko faralakɛrun ye nkalon ye k'a fɔ ko jɛnɛyakɛla minɛna ko k'a faralakɛrun ko nkalon don karamɔgɔ don mugu ma ci a la a fa ma neni a ba ma neni mɔgɔw wulila k'a dɛmɛ azari karamɔgɔw mɔgɔw taar'u nɔfɛ k'u ka n'u sigi ka nin filɛ
olu fana ko problème t'a la a ka na u ka débat kɛ alahu akbar azharu karamɔgɔba fila a n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ ani karamɔgɔba fila wɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka dalilu b'a bolo alahu akbar u ye dalilu ninnu jira ɲɔgɔn na a ko ale bɛ to a ta kan mais ale tɛna azharu sɔsɔ k'u ta tɛ tiɲɛ nka ale m'a faamu ten ale ye kalan min kɛ o ye hakili min d'ale ma faralakɛliw tɛ tiɲɛ alahu akbar mais a bɛ ka ka balo ye tiɲɛ a balolen bɛ yen
aw ta ye ko an taara kalan surakaw fɛ nin ye suraka de ye tiɲɛ siga t'a la ne b'a fɔ tan diinɛ na furu'u la usulu maa tɛ se k'o yɛlɛmɛ mais diinɛ bolofaraw mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama yen de ɔ mais ni ne ta ma k'e ta ye dɔrɔn fo i ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ ni ne o tɛ ala ko o ye hasidiya de ye siga t'a la ani hakili surunya wulibali f'i k'a dɔn hakili bɛ mɔgɔw la n'an kɛra silamɛ kaban ka se ka kɛtɛba yakutubu dɔn o tuma na a to ne yɛrɛ ka n ta ɲini ni hakili ye n'o bɛn ne ma o don n'a ma bɛn n'i ye fili min ye i bɛ n ka fili yira n na ni n ko n bɛ to n ta kan e fana ma ci koyi nin de ye farafinya degun a tɛ kun i la i ka fɛn dɔ fɔ min kun bɛ yen ka kɔrɔ anw y'a kalan tan de an y'a kalan tan de an ye fɛn fɛn an ye fɛn caman kalan o caman kalanna ten mais an ɲɛ b'a caman fiɲɛ la bi walahi kɛnɛ kan koyi
an ɲɛ b'a caman fiɲɛ na bi an y'a sɔrɔ yahudiyaw ye fɛn caman don an ka diinɛ kɔnɔ an y'o kalan kɛra u ye fɛn caman fɔ an ka kira ma an yɛrɛ y'o fɔ kira ma mais sisan a bɛ ka ka silamɛya lagosi bi siga t'o la bilahi naamu fo dɔw bɛ ka ka bɔ silamɛya la bi ah! ka don diinɛ wɛrɛ la alahu akbar ah! ala ni
u bɛ na ni dalilu ye u n'an ka karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ débat la kafiri b'a fɔ tan anw ka silamɛ b'a fɔ tan hakili bɛ min faamu o t'an ka silamɛ ta ye fiyewu o débat caman de bɛ kɛ o débat caman de bɛ kɛ u ye débat dɔ kɛ o don ko ala kira kunkolo ɲagamina
ko a bolila ko a bɛ taa a yɛrɛ faa kulu la o b'an ka o b'an ka kitabuw de kɔnɔ dɛ a t'i n'a fɔ u ye nkalon tigɛ dɛ o b'an ka hadisa wulibali yɛrɛw kɔnɔ ko a bolila ko a bɛ t'i fili kulu la k'a yɛrɛ faa ko jibirila b'a fɔ muhamadu ye kira ye bɔn cɛ bɛ ka k'a fɔ an ka silamɛw ma an ka karamɔgɔba ninnu ma ko mɛ mɔgɔ min ko a bɛ taa a yɛrɛ faa k'o b'a sɔrɔ hakili bɔr'a la
bɔn ko hakili bɔra mɔgɔ min na ko n'o ko ala ko ten ko mɔgɔ bɛ se ka da o la k'o minɛ cogo di
i b'a dɔn an ka karamɔgɔw ye jaabi min di u kamana gannen u ye arabukan yɛrɛ bɔ arabukanya la pewu alahu akubaru ko a m'a fɔ tarada k'o kɔrɔ tɛ ko a bɛ taa a yɛrɛ fili dɛ k'o kɔrɔ ye ko a ni vitɛsi de bɛ jigin kulu fɛ alahu akubaru i y'a dɔn kuma gɛlɛyara a bolo a gɛlɛyara a bolo eh, eh, mɔgɔ ni vitɛsi ka jigin kulu fɛ ka taa min eh, alahu akubaru o tɛ se ka kɛ mɛ cɛw sɔrɔla cɛw wulilen don kabini kunun fo bi nin kuma nkalon minnu dalen don kira la u ka ka i sen da bɛɛ kan alahu akubar siga t'a la siga
k'an ka kira tɔgɔ tiɲɛ alahu akubar kunfin b'i da de de n'a dɔw fɔra i ɲɛna i b'i da de mɛ a b'i siga kira yɛrɛ la siga alahu akubar bilahi a bani alors o a to yen kɛ a to yen o nkalon datɔ o nkalon wulitɔ yan'o ka faamu a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn siga t'a la an tɛ taa i ka ide fɛ o ayi i ka ide i ka ide fɛn o fɛn diɲɛ na n'a bɛ kuranɛ aya sɔsɔ o mana kɛ hadisa o hadisa ye anw b'an sen da o kan k'o y'anw ka galo ye siga t'a la hali ni e ka kuranɛ don i b'a kuranɛ minɛ o y'i ta ye mɛ n'a bɛ kuranɛ sɔsɔ galo don usulu bɛɛ daminɛ o ye ko o ko bɛ kuranɛ sɔsɔ o ye galo ye siga t'a la zamzami alors fo karamɔgɔw ka jɛn n'a ye hasidiya in ka bɔ dusukun na e ka hakili y'i ka hakili ye ne ka hakili tɛ e ta ye o jagoya fo ne ka tugu e ka hakili kɔ ko mun kɛra o tɛ kɛ alahu akubaru ah. mɛ kɛlɛ t'a la n'an ma ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na an bɛ jɛ ka sigi i b'i ka dalilu di ne bɛ n ta di kunfinw tulo b'a la ah, ah, n t'i nɛni n t'i dɔgɔya diinɛ t'o ye o a nana cogo min na e y'a faamu cogo min na i b'a fɔ i ka mɔgɔw ye ten ni min k'olu ta t'o ye o fana b'a ta fɔ a ka mɔgɔw ye bɛɛ bɛ na n'i ka dalilu ye o tuma na kunfinw mana kuma mɛn u bɛ tiɲɛ dɔn u yɛrɛ ma ah, siga t'o la ah, o de t'anw fɛ yan ayi o tɛ yan ni ko n k'o dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli alahu akubaru ee n'u ye kafiriw ye u ye diinɛ tiɲɛ ah. u donna ta u bɔra ta e, e ye jɔni ye e de nana ni diinɛ ye ayi a ma na ni foyi ye n'i ko ko e kalanna makan minnu wolola makan olu ka kumakanw b'an bolo yan tiɲɛ siga t'o la ka wolo makan ka kalan makan ka waajuli kɛ makan o o o video b'an bolo yan e ta ye n dara ka na ye
an kɔni ma taa kalan makan mɛ minnu kalanna makan olu de ka kitabu b'an bolo yan siga t'a la e ko an k'o bila ka da i ta la mun na foyi o tɛ kɛ
ala ka hakili ɲuman d'an ma ami ami ami kɛlɛ bɛɛ de ye nin ye i bɛ parti ko kuma de mɛn misiriw kɔnɔ an ka taabolo mɛ ala kota kira kota o bilala o bilala ala kota ala ye jogo jogo de fɔ siga t'o la ne ye nin fɔ segu yan bilahi segu wajulikɛlaw ni segu karamɔgɔw a sekuw n'a mugadamuw ni kalifaw siga n'u ko segu yan ko nin kalo arajaba kalo in bɛɛ an donna shabani de la ko shabani kalo in bɛɛ mɔgɔ si kana mɔni tobi i ka so ko segu karamɔgɔw ko ten ani alimami y'a dɔn mɔni dagalen kɔni don a dagalen don mɛ ni karamɔgɔw y'a ɲini ko mɔni kana tobi bɛɛ k'a lase walahi mɔni bɛ tobi du dɔw kɔnɔ nka du caman b'a bila siga t'o la o ye mɔni min dagalen don mɛ n'u ye haramu min kɛlɛ segu yan a ti ban a bɛ ban pewu ala ta bila bilala ah, zamzamiw karamɔgɔw ye ala ta bila alahu akubaru ah. n'o tɛ guvɛrɛnɛma bi dɛsɛ diinɛ bi se tiɲɛ siga t'o la siga t'a la n'i ko segu yan bi ko guvɛrɛnɛri ka segu dulɔsow datugu a tɛ se a sariya t'a bolo wa a tɛ se yɛrɛ siga t'a la ayidara o yamaru t'a bolo walahi a bɛ taa jɔni ka dulɔso datugu eh. maliyɛnw ka dulɔso tɛ yan o don e eh, maliyɛn ne maliyɛn nin ka bitigi dayɛlɛlen don o bɛ ka k'a ka fini bakiw feere nin ka bitigi dayɛlɛlen don tigadɛgɛ ni fɛnw b'o kɔnɔ eh, dulɔ bɛ ne ta kɔnɔ ko k'o datugu kuma ne tɛ maliyɛn yan a tɛ datugu gouverneur tɛ se kulibali sigei hali peresidan tɛ se alahu akubaru
jɔni bɛ se karamɔgɔw wala aa zamzamiw walawala dɛ
misiri bɛɛ alimamiw ka réunion kɛ u k'a fɔ juma nata ye dɔ wɛrɛ kana fɔ misiriw la ni dulɔ tɛ voilà kira ye min fɔ dulɔ kan a ka fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ Alahu akibaru a ye jogo fɔ minnu denw bɛ dulɔ min ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn u ma se k'a kunbɛn u k'a dɔn u ka seli ti fɛn ɲɛ misiri kɔnɔ Alahu akibaru ɔ Kulibali sigeyi bilahi ni dulɔ buteli kɛmɛ bi min o juma ye ni juma wɛrɛ cɛ
dulɔbuteli mugan ti min ayi a tɛ min siga t'o la n'o tugura dulɔsotigi b'a ka datugu a b'a yɛrɛ datugu sige Alahu akibaru an dɛsɛra nin de la walahi ka ɲɔgɔn fa neni ka ɲɔgɔn ba neni Alahu akibaru ka ɲɔgɔn hayibu Alahu akibaru ala b'aw dɛmɛ ala tigɛlen kɔ la dɛmɛ bɛ bɔ min a tɛ bɔ yɔrɔ si sige
an bɛ kuma surunya yan Alahu akibaru kɛra jamiya a y'a cɛsiri insalahu aw y'a seko bɛɛ kɛ kɛra n y'o de fɔ silamɛya bi hɛrɛ de na Ɔhɔ. a tɛ na ni tɔɔrɔ ye ayi o tɛ silamɛya bi niw ɲɛnamaya de Tiɲɛ. a ti niw faga Alahu akibaru o ye tiɲɛ ye
bamakɔ an ka wajuli dɔ senfɛ afim mɔgɔw y'a fɔ n ye k'u ka miliyari saba de bɛ juru la ani kɔ tiɲɛ siga t'o la o ye tiɲɛ ye ansaru ka nafolo min dira fandaw ma a ye jago kɛ a k'a ka tɔnɔ ta a ka na ni wari ye trois miliyari o bɛ juru la bamakɔ ansaru bamakɔ kelen tɛ quoi i n'a fɔ mali fɛnkɛ national voilà bon mais ansaru mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ bɛ nin na ɔhɔ c'est à dire maa min ka dɔrɔmɛ bɛ afim kɔnɔ ko tɛ dɛ ayi mɔgɔ maa ye ansaru ye ɔhɔ sigei ni juru bɛ don maa o maa na k'o bɛ hinɛ sɔrɔ ɔhɔ hali ansaru minnu y'an kɔn kaburu kɔnɔ a mana namu hinɛ sɔrɔ o sɔrɔ jurutala ninnu fɛ ɔhɔ ɲɛnɛmaw b'a baraji sɔrɔ cogo min na a bɛ sɛbɛn ansaru suw ye parce que a kɛra hɛrɛ sababu ye ala ka dugukolo kan siga t'a la
kɛra jamiya a y'a cɛsiri dɔkitɛrisow jɔra o jɔra siga t'a la an filɛ yɔrɔ min na dɔ dalen bɛ a dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ o ye tiɲɛ ye
ansar wari de caman bɛ kɛ k'u furakɛ parce que a caman bɛ yen bilahi aliyul azim hali ne bɛna sisan ne bɛ ka banabaatɔ min ka wari bɔ n kunna n'a bɛ ka furakɛ ansar dɔgɔtɔrɔsow la a ka ca mɔgɔ naani ye sisan sisan in na segu ala tulo b'a la mais ne b'a wari bɔ min ne tɛ mori ye ayi i tɛ mori ye duuru duuru ni fila fila in de Alahu akibaru a bani
ni o sababu tɛ u tɛ se ka furakɛ alahu akubaru o ye tiɲɛ ye alors o baraji hali ansaru su a bɛ ka sɛbɛn u ye alahu akubaru o ye tiɲɛ ye ansaru i selitɔ seli ko ye kuma ala fɛ mais a dɔn don o don fɛn dɔ bɛ se ka ka sɛbɛn i ye i t'a kalama tiɲɛ siga t'a la siga
ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ kelen kɔrɔ don u bɛ ka k'i ye ala fɛ tiɲɛ alahu akubaru nin ye tiɲɛ juru bɛ ka don banabaatɔw bɛ ka furakɛ namu siyɔrɔ bɛ ka di mɔgɔw ma tiɲɛ alahu akubaru karamɔgɔw bɛ ka kunfinw sama ka bɔ mina zulumati ila nuru sigi a bani k'u sama ka bɔ dibi la ka na yeelen la alahu akubaru aw sababu la balawu caman jɔra mali kɔnɔ yan siga t'a la n'o kun tɛ y'an sɔrɔ an y'a yɛrɛ ɲini bilahi aliyil azim kulubali ansaru aw sara bɛ ala de bolo b'a tigi bolo mais min b'an wasa sabali dɔrɔn de i y'a fɔ an ka ko to a tigi bolo voilà an k'an cɛsiri
cɛsiri de y'an se yan siga t'a la ka cɛw dan kɛnɛjala kan i ye maa o maa dan ni ɲumanya ye fo k'o sa a ti kun i la diɲɛ na a ti kun i la lahara ayi alahu akubaru o ye tiɲɛ ah.
ji bondonw forage minnu ti ji sɔrɔ ka min walahi O min bɛ ansaru bolo fo n'an sera bamakɔ n k'a da ɲini ka ca dɛ n kumatɔ ka se k'a fɔ ne kumatɔ nin ka di ne ye kojugu walahi walahi ko ansaru ye nin kɛ dɛsɛbaatɔw ye sendaw ye ne fɛ n sigi yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ siga t'a la walahi ka a ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye Alahu akubaru o jibondonw bi fan bɛɛ fɛ Tiɲɛ. jiko gɛlɛya ye minnu sɔrɔ Walahi. n'u bi si ji orobinɛ da la Ɔhɔ. k'a jɔ fu Naa. a y'a ta Ɔ, o caman ansaru aw sara bɛ ala de a b'a tigi bolo Ee, an bɛna taa dɔ kɛ muntugula 5 millions et quelques ayiwa an bɛna taa kɛ muntugula san an sigi ayiwa Sigi. a ko sisan sisan Ɔhɔ. cinq miliyɔn duuru ni kɔ n'u bɔra yan sisan u bɛna t'o ji bondon se siga t'o la muntugula ye ayidara
bon ansaru dɔw bɛ sunɔgɔ la yan olu t'a kalama o mais ala b'a kalama ko nin ye ansaru ye baraji o baraji bɛ sɔrɔ sisan o ji bondon miliyɔn duuru ni kɔ in na min yɛrɛ t'a kalama fiyewu a bɛ ka ka sɛbɛn a ye. tiɲɛ alahu akubaru ayidara siga ye.
o tuma na min b'an bolo cɛsiri don an fari kana faga ayi a tɛ faga voilà an ye cɛw dan filacɛ yira diɲɛ na yan an ma se lahara fɔlɔ minnu bɛ kule minnu bɛ bondo la o de ye karamɔgɔbaw ye ninnu fililen don u ka karamɔgɔ tɛ fɛn dɔn an ɲɛnakɔ ye mun kɛ min bɛ ye ni fa ni ba ni ni ja tɛ
ne y'a fɔ n ko n bɔtɔ n tɛna waajuli kɛ n ko ne tɛna kuma f'u b'a fɔ ɔ e karamɔgɔ dugawu dama kɛ parce que u b'a dɔn ne ye kuma daminɛ
segukaw ayiwa a ka ɲi an ce n bɛ kuma in jɔ yan ala k'aw sago d'aw ma a bɛ laban n'o de ye
amin
an bɛ aja fo a ye foli minɛ a ye dɔnkiliden fila min da ale bɛ na mɛnna o walahi kabini tasuma bɛ yen a yɛrɛ bɛ yen buwarɛ kɔni kabini a ka kalan a bɛ yen allahu akbar
bi tɛ dɛ ayi o mɛnna allahu akbar an b'a fo a ye foli minɛ
a sara bɛ ala de bolo batigi bolo a ma yɛlɛmɛ a ma change allahu akbar a kelen don a t'i n'a fɔ ko haidara bɛ fɛn d'a ma dɛ ayi ɛ n'i y'o miiri dɔrɔn i bɛ fili bilahi a bɛ taa mawuludu la ne yɛrɛ bɛ n labɛn k'a fɔ n'a bɛ taa n bɛna a kɛ tan a bɛ taa ne tɛ bɔ a kalama ala y'a seere allahu akbar
bani ala y'a seere allahu akbar o ɲɔgɔnna caman de filɛ siga t'a la dɔ de bɛ jira n'o tɛ dɔw bɛ yen olu tɛ dɔn ayi
walayi nin ye tiɲɛ ngana dɔw bɛ yen olu tɛ dɔn dɛ ala de b'olu dɔn allahu akbar siga t'o la amin mais bɛɛ sara bɛ ala bolo batigi bolo an bɛ dugawu kɛ denmisɛnw fana ye ala ka si d'u ma amin amin k'a fɔ ansarudenw ni ko min b'a wasa ala dɔn a ye kalan a ye kalan dɛ haidara cɛw bɛ n k'o fɔ yɔrɔ min na disi da disi la de don ala ko tɛ yen dɛ ayi o tɛ yen ne yɛrɛ kɔni lafiyara bi kosɛbɛ wala haidara walahi bamakɔ denmisɛnw bɔra ansaru denw maduhu denw allahu akbar o kɛra

denmisɛnw bɔra sisan ayiwa ko kanute fana b'a la kayi siga t'a la ansaridenw naamu wuduw denw dama tɛ dɛ ansaridenw a y'a cɛsiri a ye kalan ni tubabu don a kalan fo a dan an mago b'o la ni arabu don a s'a dan na an mako b'a la ni nko don nko nko kalan a k'a s'a dan la arabu ka fɔ tɛ o ayi o tɛ n bɛ min fɔ n y'a dɔn de don o tuma na a y'a jija a ka kalan tubabukan don arabukan don nko don.
Allahu Akbar nin ye tiɲɛ ye.
a y'a kalan dɛ bɛɛ kalan kalan de bɛ mɔnɛ bɔ bi siga t'a la o ye tiɲɛ parce que min bɛ disi ni disi de don o don siga anw ma kalan Allahu Akbar nka aw ka karamɔgɔ dɔ wele ka na bɛ nin voilà a kana fɛn kelen wuli an ka fɔtaw la a b'a dɔn ko ale ma don kalan na a y'a wele ka tallahi an y'o de fɔ bɛɛ ye o a ye sira di kalanbaaw ma u kana u kana dɔ wuli kalanko tɛ ko
la taqul ma la ta'lam walaw qalla ma ta'lam fa anta hakim ko i kana fɛn fɔ i tɛ min dɔn ko hali n'i ka dɔnta ka dɔgɔ kana fɛn fɔ i tɛ min dɔn ko e bɛ bɛɛ ɲɛ kalan na la taqul ma la ta'lam Walaw qalla ma ta'lam fa anta hakimu siga t'a la a fɔra tan aa zamzami
ni muso dɔ wulila sisan kabini ala k'a da a tɛ arabukan mɛn a tɛ tubabukan mɛn a tɛ nko mɛn mɛ a nana jɔ mikoro la sisan ko ala ko jɛnɛya ye haramu ye e ka na ni maka alimami ye n'a bɛ se k'a sɔsɔ ayi o ti yɛlɛma ɔ kulubali o ye yɛlɛmabali o ye yɛlɛmabali ɔ nka n'a ko daraba ahamadu al-kalba ko i k'o i'rabu
ça c'est autre chose ɔhɔ voilà sisan a bɛn'aw karamɔgɔw wele sisan u bɛ wele olu ka n'o ɲɛnabɔ alahu akubaru o ye tiɲɛ
ye n'a fɔra i ka conjugaison kɛ ni e t'o dɔn a bɛ garamɛritigiw wele u ka n'a conjuguer siga t'o la mais cɛw dulɔ ye haramu ye wa aa ne ma kalan dɛ nka dulɔ ye haramu ye dɛ siga t'o la kalanbaa jumɛn bɛ se k'a sɔsɔ ayi o tɛ yɛlɛma o de la n ko a k'u wele ka na siga a zamzamiw alahu akubaru
Tuma mɛ ne min fɔ denmisɛnw ye aw k'a jija a ka surakakan in maîtriser voilà an yɛrɛ ka to k'a fɔ ta'allamuna alihamdulilayi hasali cogo alaja zti dugu cɛ ye cɛ k'a lafi an ka taa bolo taa to ka kasi dɛ an b'o bɔ denmisɛnw ye i k'i k'a lafiya dɔn fɔ da

kabini an nana bonya dɔrɔn de an y'a sɔrɔ yan siga t'a la bɛɛ wulila ka lɔ segu bɛɛ wulila ka lɔ tiɲɛ an b'a lɔnnikɛbaaw bɛɛ fo u ye foli minɛ ka dugutigiw fo u ye foli minɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka imamu fo tiɲɛ k'an baw fo ka nabaa bɛɛ fo tiɲɛ vraiment an nisɔndiyara an nisɔndiya dan na siga t'a la an karamɔgɔ an b'i fo an nisɔndiya don n'i ye diɲɛ bɛɛ Eh, n'i se kɛ diɲɛ bɛɛ bɛɛ b'a fɔ karamɔgɔ ka to ale de fɛ yen siga t'o la o ye nka tiɲɛ ye karamɔgɔ bɛ dugawu kɛ sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o d'i ma Ami, ami. karamɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ ka so dɛ i bɛ yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ Eh, lon kelen an balimakɛ dɔ nana an sɔrɔ ahan a bɔra liberiya nam a tɛ bamanankan yɛrɛ mɛn ayi ne y'a sɔrɔ karamɔgɔ ka da la ahan a ko ale semaine kelen de ye a ma se ka karamɔgɔ ye alahu akubaru e ne ko semaine kelen ko semaine kelen an ti ɲɔgɔn faamuya a b'angilɛ de fɔ alahu akubaru an ye mɔgɔ dɔ ɲini ka na min b'angilɛ mɛn Ahan. a y'a ɲɛfɔ Tiɲɛ. an kumana ni sécurité u y'an donna voilà a y'a ɲɛfɔ a ko ale bɔra liberiya Ahan. nka ale somɔgɔw bɛɛ banna kɛlɛ la a wagati la alahu akubaru a ko ale nana laginɛ frontière la karamɔgɔkɛ dɔ a y'o ko mɛn Ahan. a k'a bɛ mɔgɔ de ɲini min bɛ se ka dugawu kɛ ale ye Ahan. k'ale sabati silamɛya kan ani k'ale hakili sigi parce que a somɔgɔw bɛɛ banna k'a to yen Alahu akibaru ka dugawu kɛ ale ale ka segin ko karamɔgɔkɛ ko Naam ale n'a ka denbaya bɛɛ bɛ baara kɛ ni min ka kumakan ye Naam o ye an karamɔgɔ le ye k'a sigilen don bamakɔ bankɔni na k'a y'a mɛn k'a bɛ yen Alahu ko sarifu usumani madani hayidara Ah Hayidara ko ni mɔgɔ ka dugawu bɛ minɛ bi Ah. diɲɛ kɔnɔ k'ale kɔni laani b'o de la Siga t'o la k'ale bɛ dugawu k'a ye nka ale b'a ɲini a fɛ a ka se u fɛ bamakɔ ka taa dugawu ɲini

An bɛn. Kunu karamɔgɔ ye ko ko kalanden kelen bɛ se ka lɔ ni diɲɛ bɛɛ ye. Ɔhɔ. Ee, I ka kalanden Cam. Naamu. A taara tile mugan ani kɔ kɛ Burkina sisan. Sigei! Mais a ye tile tan ni duuru ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛ sɔrɔ réseau kɔnɔ. Parce que a bɛ sira min kan sira wulen don. Alahu akibaru. Tɔndenw bɛ dugu dɔw la tɔnden mɔgɔ wɔɔrɔ a taara yen ka taa waajuli kɛ o yɔrɔ la yen. An! Yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔbili yɛrɛ tɛ se ka don a bɛ taa a bɛ yɛlɛ moto kɔfɛ ka taa. Alahu akibaru. An b'a fɔ ko Cam. k'a ni ce a ni baraji Alo? ala k'a sara Ami, ami. karamɔgɔ an bɛ dugawu kɛ i ka Ah, kalan an bɛ kalan yɔrɔ yɛrɛ de la. jalo bɛ Côte d'Ivoire hali bi kalo kelen ni kɔ tila ka ɲin'a fɛ a ka jalo ka bɔ kare a bɛn'o fana kɛ o la an karamɔgɔ b'i fo dan t'i la ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an balakaw an b'a fo ka yira ala fɛ san ɲɔgɔn caman b'ala bolo ala k'o yira an na

an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn k'ala barika da serifu usumani madani hayidara an ye hadisa dɔ kalan an ka hadisa troisième année hadisaw la su na an ye hadisa kɔrɔ dɔn ko ko hubbul watan minal iman ko faso kanu ko ye limaniya dɔ ye walahi karamɔgɔ ka tournée bɛɛ lajɛlen la

Parce que n'a nana faso la a b'a bolo fila d'a ka karamɔgɔw ye nka a bɛ Ala ta fɔ Hayidara i ni ce i sara bɛ Ala bolo foyi tɛ an bolo ka fɔ dɔrɔn i ni ce ka layidu ta i ye an ye min fɔ ne yɛrɛ bɛ don ansaru la don min na c'est en 90 91 den wolola o kɔnɔna bi olu de sigira ka kumaw fɔ an ye bi ala barika la i ye kalanyɔrɔ min kalifa an ma ala ni kira kama kalanyɔrɔ in b'an bolo mais an ni minnu yɛrɛ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o ye marasa directeur u ko ansaru kalandenw bɛ dɔn de ni u jogo n'u ka ladamu ye o bɔra e de la an bɛ segu yan n'ala sɔnna ma inshallah la lutte continue

Segu ye segu de ye mais an yɛrɛ fana bɛ yan ni Ala sɔnna. Inshallah. An tɛ siya ye dɛ, an tɛ yɛlɛma. Wa cɛw kan madara an ye. N'an taara yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ na ni Ansaru karamɔgɔ ma ye ko tɛ dilan. Mais n'Ala sɔnna a ma inshallah an b'a ɲini Ala fɛ ni min bɛ kana Ala k'o kana. Ni min tɛ kana

ninnu ye cɛbaw ye minnu tugura karamɔgɔ kɔ olu ka denbaya cɛ bɛ a mɛnna kosɛbɛ adama sanogo nadu bɛɛ il est présent voilà donc an bi bɛɛ fo vraiment a y'an ka ko bonya an bolo k'aw sara bɛ ala bolo ala k'aw sara mɔgɔ ma aw ta ɲɛmɔgɔya la gansan sɔrɔkata salamantaw foli tɛ aw ta la bilen ala jɔn wula yɔrɔ la diɲɛ na i y'i bolo don i kun kan karamɔgɔ kuma kɛ ba i sara i bɛ baara da min na ala k'a ɲa i bolo ne bɛ kuma kuntaala surunya ka bɛɛ lajɛlen fo n'i ye ninnu jate n'ala ma fara i kan i jugu saba caya nka foli bɛ taa laban minnu na o de ye cameramanw ta ye n'o y'an ka serifila baarakɛlaw ye vraiment merci

ɔ ni maa ma ne muso fo ne yɛrɛ na muso fo siga t'o la ne muso bi yan ne yɛrɛ muso bi yan a sunɔgɔlen don an da dɔ n'o tɛ a filɛ sɛzi kɔnɔ a bɛ kɛnɛ kan yan ɔ n'a muso fo i tumara a ni ce o kumana an bɛna baya kɛ ala k'an bɛɛ sababu ma ɲini fɛnw ala k'u nɔgɔya

n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ an bolo ala ka yafa n'aw ma ala ka n'aw sutura ala ka n'aw wasa ala kira bonya kama sɔli ala rasul salim ayidara